Good afternoon, sir. Gbanyụọ that egwu ụkwụ ga-abịa na si adọ gị to off it. I will bring you that knife you will not off that music here. A sị gị gbanyụọ that egwu nwa chi ọbụba. I have, sir. Good afternoon, sir. Happy Sunday. Ebela nga mbụ. That day m shi gym ayọta ga gị sị m pụọ. Then, are you ready now iwepụ ihe m sị gị wepụ n'isi gị? no ihe a wụ installation jụọ ndị ndị nọ na um, online ihe a installation ọ wụ ha wig a just yiri eyiri
oya were phone dewe n'ala gị ebili ọtọ gị ele azụ okay sir

wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị tọwa aka gị ahụ straight tọwa aka gị ahụ straight ele nga ara obi gị ahụ nọ ị wụ nwaanyị ka ị wụ nwoke a wụ m nwaanyị ị wụ nwaanyị ele ebe ara nọkwanụ gị n'obi nọ nga ole ọ nọ na obi m ele ya ga-esi ma ọ nọ gị n'obi a nwoke Lee ya ebe a, lekwa ya. Lekwa ya ebe a. ele nga ọ nọ Nga.
nga ole nga e nwere bra i yi eyi eyi m inner something i yi inner something then ara eji while ọ wụ bra bra na-ebu cup atọ cup anọ e nwere ihe i yi de a sị gị dem yo dem yo echi na nwoke lụọ gị na ya ya etum ara etum ọ na-aṅụ a sị gị dem yo dem yo abụrụ ara ndị gbagha pu- nwere pu- pull ya lati center bịa nga bịakwa m ana nga ana nga ana nga eyi m inner aka sante ị ma sị i nwe ha ara every time ga ịgba ụkwụ anọrọ gị na gym house ị ma sị i nwe ha ara every time ụkwụ anọrọ gị na gym house ị pagha iron ị pagha iron ụmụ nwaanyị nwere ara ga gym house ị ga-esoro ha aga ma na-enyekwuru onwe gị aka ọ gawa echi nwoke lụọ gị na gị dama ọkpụkpụ ọkpụkpụ n'elu bed a na-ata gị na gị dama otu nkịta la-esi ata ọkpụkpụ a na-akụ gị amụ na gị na-ada kpom kpom kpom ya bụ ihe i butere na gym nwere ara ana ana lee ya nga lee ya nga ele ndịiche dị n'ihe a na na nke m ana gwa m ndịiche dị n'ihe a nọ gị n'obi na na nke m na nwa bingo

kwachi ihu Sunday school teacher bịa nga bịa gwa m sị m lekọdị ya lee ya ọya go back gị turn azụ m sị gị turn azụ eleghị ji ruo na wall ahụ ndị ahụ eh? turn azụ this guy don start me here wara ya I'll break you down if you take me for granted here lewe anya front m sị gị tinye ya one side m lekọdị gị lee gị ahụ na m gụta otu otele gị na-akwara otu ihu azụ otele gị na lee anya gaa take pos gị hụ otu ihu shi pos dị ka bụrụ otele yiri ihu shi pos ukwu adịa flat na laps bịa na ịga otele asị gị remove your hand remove your hand otele ndị boys brigade ị na-aga amabụrụ otele ndị boys brigade boys scout wii wa ndị man o war ọya ka ị bịara m lekọdị gị m lee gị m lee gị m lekọdị gị m lee gị wii wa wii wa ọ wụ ihe ọ wụ remove your hand there. remove your hand nwa achọ ọpụpa m lee gị m lee gị ịdịrị asị na ngwa ụmụ nwoke nọ ya ha ata gị aga wii wa otele ndị boys brigade chi chileke agba gị ọkụ bịara nga bịa bịa man o war otele bịara nga ada m lee gị lewe anya dị ya lewe anya dị ya elefa dizkia remove your hand from your waist remove your hand Do- ko- la- e- e- e- ihe gonye shape ihe m sị gị nọrọ straight nọrọ straight kwụrụ straight lewe front look at ihu shi pos m nwere pos ma echighị otu otele gị ede ọ bụrụ kodin ga arụ ga speed boat arụtala ụdị ihe bịara nga bịa m lee gị m lee gị ụdị mmadụ ga club ọbụla gara na onye ahụ gị na-akịrị gị gwụ ọya make we go ọya ọya dị dọmbụrụ ego damn you damn you damn you ị ga-aga ụdị egwu a ka a ga-akọrọ gị

mara gị aka m chineke agba m ọkụ agba gị ọkụ ma ekwubi okwu n'isi gị bring that your hand down agwara gị sị gwaghara gị na-egochikwa ụwa na enweghara anwakwala anwa gị pụọ gị na nwoke afọ gị nọrọ like this don't try it nwara nwere bịara nga bịa bịa bịa gwa m sị ị nwere otele nwere otele from today kwụsị ịga gym house ọ dịghị aka enye gị gị chesa chesa ịga ịga asị gị damn you damn you damn you ị chịa ọchị here bring you down ị wụ onye ebe Abụ m onye Abụeke nke dị n'ime Ihite Uboma Local Government nọ na Imo Steeti.
oya clap for yourself ị kụọ aka gị sị onwe m do it my friend do it properly
Onwe m Aha. ka ị kpaa agwa ka onye gara primary school ya na secondary school do it again onwe m ọ wụ otu e si eme ya hụ otu i si bịa na present onwe gị with your village complete ọ baghịrị ejiwazi gị spread things nwafọ ada igbo a mụrụ n'Imo ị dị afọ ole
A- agbara m 27
ị mụọla nwa mba mgbe a mụrụ gị e kupụrụ gị na chọọchị ka ọ wụ n'ọdịnala e kupụrụ m na Lutheran Church nke dị na Abueke
nna gị ọ wụ dibịa
mba mana ọ nwụọna mba mana ọ nwụọna
nne gị na nna gị anwụọna Mm. Ew, ndo nna ndo gịnị gburu ha
ọ wụ accident heu ọ Volvo Volvo ka ọ wụ gwongworo kụgburu nna gị ọ wụ Volvo heu Volvo hei what a painful death nne m ndo nna what a painful ọnwụ ndo heu ya wụrụ moto a na-egbu mmadụ nọ mmụọ ya enwe ike ịpụta zie nwunye ya ozi nne m ndo ndo hai ọnwụ pan mfurufu nke na-eme mmụọ mmadụ aghara ịfụta zie ụmụ ya ozi gburu famili

otele a chapụrụ kanda ya na kpomo dị ya n'ime ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele
mba
ị na-eme nwaanyị na nwaanyị mba ara ọ gbaala gị mbụ mba ụmụnne gị ọ dị ole
ma anyị dị isii ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị anọ awụ m nke ikpeazụ kụkwara onwe gị aka ọzọ onwe m ọ bụ ya nwa m ọkpa nwa igbo si gbuo asụsụ igbo ya aga ọfụma nna ị ga-alụ di nka nna ọnụ gị o shi ushi mba
ọhụ gị o ji eshi ushi ọhụ otele gị mba ị gawa n'ụzọ nwoke o ji eme gị ee but anụ m aṅa ha ntị
nwa agbọghọbịa a na-akpọ ka nkịta ya hapụ ịṅa ha ntị mmadụ ọkọọla aka na ala pụsọ ọ ga-adịrị gị na mma mba ka obodo i si na-awatch m
anọ m abuja ebee na abuja jabi ndị awụsa atala ahụ gị mbụ mba onye yoruba ọ taala gị mba sọ onye igbo atana m ị ga-eche m ajụọ gị lehi ji arọshiga lehi ji arọshiga gwaga m ndị tara gị chineke agba gị ọkụ lee ihe ji arọchi agwa m sgo part of the state tara gị ole na ihe hụ agha ihe ke onye igbo tara gị ọ ma ka e si aṅụ ara aṅụfụtala ite hụ ara gbara ga abịa gwa m sọ onye igbo atala gị chineke agba gị ọkụ onye ma ma onye enugwu tara gị ihe mere mere ara gị ji sukpuo n'ime mmadụ ole tarala gị sọ mmadụ atọ aha ha
nke nke onye nzizi wụ Emeka onye nke abụọ wụ Chima onye nke atọ wụ Ifechukwu
a na-ata gị i ji eti mkpu
ee maka na ọ na-atọ ụtọ ele ụdị mkpu ị na-eti baby harder
Megacon.
Mba. Eh? Ọ na- mgbe m mega m call ọ na-atọ ụtọ so m mbịa m- ọ gawa ha na m asị ya baby harder harder harder Yes, ya harder harder. Kwa ị hụrụ mkpu unu ji egbu ụmụ ndị ọzọ. Don't come here again too much and I don't like this kind of laugh. It I'm ma sorry, like sir. here. Don't try it here. kwa ị hụrụ mkpu unu eji eji egbu ọpara ndị mmadụ ya la last born ụmụ okorobịa ndị mmadụ ị hụrụ mkpu unu eji end ha just like that a pụta sị nwoke mmadụ nwụrụ na hotel n'elu nwaanyị ị ga-elere nwoke ibe m gị na-eriwe ọrụ ị ga-ahustle ya ọ come in gị gwa m ya harder harder harder ya harder na ya nga ahụ stroke taa ya ya nwụọ n'elu gị echi a kpọọ gị m a kpọọ gị ogbu mmadụ gị sọ wash tịtara ahụ na-adịghị aghara nwere nwoke anọrọ gị n'elu na-adịghị uru nọọ gị n'ahụ iyiri kọdụ aghọrọ anyị mụ ịbịakwa nwoke a nọrọ gị n'ahụ ga-esi m ya harder harder otu iyiri ọkpụkpọ ọkpụkpọ nwoke ibe m na-eyi n'elu ga-esi ya harder harder ga-etimere nwoke ibe m harder ya ha dị ma ha dị m ụtọ otu iyiri ọra anyị ma oke ọdụ bịara nga bịa agwaga m sị ị na-akwa ụmụ nwoke harder harder harder harder ịga marala alụ gym house ịta marala na iron ọ ga-awụ onye ọwara bịara nụ nwoke ibe m bịa ya adị gị ka ọwụ iron ịtagha atagha ọ ya iji etigere ya harder harder nwa bingo ịbịara nga bịa ara kechigara m anya Sorry, sir. damn you damn you sorry for yourself otele harder harder harder ya wụ mkpu a na-etiri ụmụ nwoke ha chọrọ igbu egbu genotype gị AA, blood group gị O positive, oya kpọọ your number 091

ị wụ conductor ndị aeroplane ị wụ conductor ndị aeroplane chineke agba gị ọkụ onye nụ gị ikwuwe na ya dị ka ị wụ captain ndị na-eme flight agbalie onye ọbụla land ya safely ị wụ conductor thunder agbagbuo gị nwa bingo ịbịara nga bịa sụọrọ m english having started flying mechesa ọwụ onye pilot onye nye gị aeroplane onye ka ị package gara ọwụ ụnụwa na-eke mmiri na mmiri with half cup water yela meat pie then gị bịa nga haven't start flying ị wụ conductor aeroplane chineke agba gị ọkụ nwa bingo

ọ na door aeroplane na-emepe emepe ịmasị ị ga-anọ na door ịmasị ị ga-anọ na door hang etiwe anambra anambra anambra anambra airport anambra airport masị ya na door aeroplane ji emepe asị elu odu menu masị ihe ị ga-anọ dị etime chileke agba gị ọkụ nwa bingo

sorry sir gị na nkịta obi enwere m nkịta nkịta ịtọ ịhụrụ kpa isi eyighe gide nkịta na hụrụ kpa isi gị na-aja eyighe nkịta akpọghachi masịfa ịsa asị na tewe camera n'ala gị m nọrọ ka nkịta were aka gị abụọ na ikpere gị na tii n'ala hụrụ kpa ihu gị na ote nọ like this na hụrụ kpa ite eyighe nkịta akpọgha whiskey nkịta akpọgha whiskey injudas by species German mgbe ije yighe nkịta a bịa were nkịta dewere unu n'ụlọ unu na-eyighe nkịta ịsọ Enwere m German- a sị gị dem ji ochi enwere m German Shepherd nwaanyị
mgbe ije yighe nkịta sorry sir kama unu ga-eyi parents unu unu eyighe animal a zụtara unu ayatewe fon anala kabeli ọtọ ga-ele azụ nwa bingo
MC lee m m lee gị na gịnị come on go back go back whiskey lekpa ahụ whiskey dị le go back go back lekpa ọ dị nnọọ ka android eyi MC lee m a sị gị go back go back MC lee m na lee m ka m dị enyi a chineke gị gbago ọkụ na ma ị kpọ m aha again there ị kpọ m aha again there na will bring you down chineke agbago ọkụ nwa bingo kụchilata tụkwụ gị ahụ umbrella umbrella ndị ogbi kụchilata tụkwụ gị ahụ tekpara ahụ nnọọ ka umbrella ndị ogbi mebiri emebi kpara nga abịa gwa m sị mc m lee gị kpara nga abịa gwa m sị mc m lee gị lekpa ahụ ego deghe nnọọ ka umbrella ndị ogbi mebirila emebi a gaje ịrụ arụ asụ ara m lee gị na gịnị mere kpekpere ahụ nnọọ ka onye nkịta tara kpere m lee gị m lee gị

ị lụọla nwaanyị
mba nwaanyị m chọrọ ịlụ ọ- nwaanyị m chọrọ ịlụ hapụrụ m maka na m isi- Ele- ma- maka na m esekpuhọ ana
maka na i me ya gịnị maka na m esekpuhọ ana wee gbaa gị ya ring
ya eme gị abandon ya abandonụọ m soro nwoke ọzọ
come don't come here to joke with me i'm not joking here if you joke with me maka chineke mana ga-eri nkịta moto gbagburu don't joke with me if you eh?
I'm serious sir I'm serious ọ hapụrụ m soro soro nwoke ọzọ maka na m esekpuhọ ana wee propose to her I'm I'm being very honest with you

ee biko ebela akwa ọchị m ọtọ obe ọgụwo gị akwa ndo ndo ndo ebele Nwa ihe m sị m jụọ gị this boy ọ wụ your son.
yes sir my son Gị nwa mụrụ ya n'afọ ka ọ wụ ị zụrụ ya azụ. ah amụrụ m ya n'afọ m as a matter of fact ya nwoke ntakịrị sef enwere m ndị ke tọrọ ya Okay. Eh, biko achọrọ m ịkọnfam according to him ọ sị ọ chọrọ ịlụ nwaanyị nwaanyị ọ chọrọ ịlụ adisappoint ya maka na niile dan bụ egharị nga ọ wụ eziokwu
ka ọ wụ eziokwu akwa ọ pụtara ma na ịntanetị ha niile nọcha nga ọ wụ eziokwu ihe m sị m kọnfam m mewe interview ị nye m approval m mewe interview

Mana otu Otele iwu Rosa na- yi- yiri ihe ihe ihe eji ihe eji a- a- a- a- a- agba mmadụ o- o- okwute maka iyi o- ịtụrụ gị yiri ihe eji a- a- akpọ mmadụ iyi gị sị nwa m o yiri nkịta ekwu ahụ nkwado Otele onye ahụ, Rosa na ọmụ- ijikwa- ọ- ijikwa anya gị imeghe kọl ka ị gwara m imeghe kọl mba agwaga m gị akwa ị sị m achịla ọchị ekpuchiene m ekpuchiene m ọnụ achọrọ m ịgwa gị "Ah, ah, Ele otu ị si asị nwa m o yiri nkịta. otele Rosanna ọmụ aka ịgba gị ka ịgba gị kọlụ Kpọwa otele Rosanna jisi ike kpọchi ya ike.
ngwa nye that boy phone ọmịnị ya taa kwa ọ kpọtara gị sị gwawa m okwu ọjọọ nye that boy phone ka m ghara ikwubi okwu n'isi gị taa bịa bịa bingo wee nọ nga mmaga na-akparị m enwe kesi mma o zuola kwale ma na enweghị itue nga enwa nwachi ọbụba ịnọ nga mmaga na-akwara m okwu dị ha ala atụwa m sị mụ na gị onye ka mma mụ na gị onye ka mma ya answer na ọ gị gbatụ nka mụ na gị onye ka mma ji ọnụ gị gwa ụmụ ụwa mụ ka gị mma ka ọ gị ka m mma

aha Igbo wụ Chikaima
Chikaima onye
Emerenini ị dị afọ ole adị m 25 years
ị gụchala ụlọ akwụkwọ mahadum Yes, sir. gịnị ka ị na-arụ
I'm a forex trader. ị wụ forex trader Yes, sir. ele nga ọfịs gị nọ Ọfịs m nọ n'Owerri. ị nwere ọfịs n'Owerri
Yes, sir. Ị ji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa.
Mkpụrụ amụ gị ọ dị ole? Ọ dị abụọ. A kwara amụ gị akwa?
Mba akwaghị ya.
enwere mbe nọ na family unu mba ị ma nri eshi
mba ama m eghe plantain telerozana naanị plantain ihe ị ma eghe ma nri eshi yes ama m eghe plantain ama m eme custard

edehụ sure hmm. ịma m enwere uncle gị yuzuru gị ọtụ ihe naanị hmm. plantain na custard ihe ị ma eme kemgbe ị pụtara ụwa nwa okorobịa dịka gị ụmụaka ibe gị ji aga skuulu nọrọ skuulu mụta kpa esi esi rice mụta kpa esi esi beans naanị custard na plantain edeghị sure ma uncle gị yuzuru gị te kpara isi na aka onye yuzuru eyuzu ma gị dị fụta nga agwa m sị ị ka e, e m mma gwala a ka m gị mma ma plantain plantain plantain ihe ị ma eghe i tiwe ya n'ọkụ ị na like ihe i tiri na frying pan ya eme ṅa ma ọ ṅara ama m eghe plantain ọfụma damn you ọfụma amakwa m damn you ka esi ata ya nwa bingo nwa bingo ọ ga-ewepụta ụwa na nwunye gị ma ọ nọ ya na ga-ewere plantain nye ụmụazị a mụrụ gị ụkwara egbu gị nwa bingo onye e riri eri ma eghe plantain Sorry, Ịtọ- sorry. lo- lo- damn you damn you le kpa ọ dị nnọọ ka ndị na-eproduce ọgwụ dandruff

Yes, sir. Ị sị ha na-ata gị.
Yes, sir.
Ele ihe ha ji ata gị, ele kpa ha na-eji akpọ gị gaa na-ata gị. Ha eme gị sị gị aza ha oku. A sị gị yipụ gị eyipụ.
Sometimes ha ga-asị m na m bịa n'ụlọ ha ka m bịa rie m bịazie ka m bịa rie nri ha eyipụchi m efe
Ee, mgbe ha yipụchiri ebe efe ị na-asị auntie mba m na-agwa ha sị ha na m achọghọ na m achọghọ ha ka na-eyipụ m ya Ee, ha yipụtachazie efe lezie kpa ihe ga-eme na gị bịa bido mewe ana m ama ihe m na-eme mgbe emechaziri ka m na-enweta onwe m
ọkwa ị sị erihị gị eri ị mana ugbu a sị Mba. eriri gị eri ee nwa okorobịa dị ka gị i torola ịchọga nwaanyị ị na-alụ nwaanyị bịa kpọrọ gị gị kama ị ga-anọ nga ahụ tiwa auntie mba auntie mba weta my mommy a weta my mommy gị anọrọ yipụ gị pant yipụ gị boxer yipụ gị akwa ị na-ama mgbe eji a emeghe gị na-agwakwa ha sị ha na m achọ a Damn you, na-agwa ha sị ha na m damn you, achọ damn you, achọ ọbụba achụ ọbụba ya ma enwe nwa otu ị nọ na-etorube ebe isi mba mba mba ga-awụrụ mba mba chesa ọ na-anaghị ka e merie kemgbe ụmụ nwaanyị kpọga ma ọ na-awa ha kpọọ m oku otu a m sị anti ankọme na m bịa nyere ha aka zachacha ụlọ m ga-eza ihe yipụwe m yipụwe m sị anti mba anti mba wo I will reject it and I will run away from the house ke gị wee gee nọdụ ya gị nọrọ dị yipụcha gị ga-asị amaghị mgbe eji emeghe gị ma mgbe eji emeghe ngwa gị sị kpara ihu nkịta na-anọ n'ụlọ unu dị a gị sọ wash
Yes, sir.
that means ọba na ụra ejụwa gị mere na anyụ because gị nwa ị ga na-ebe akwa na anyụ nọ ka wee na-anyụ ị nakwa enwe mkpu ị na-eti
ana m eti mkpu ana m ebe akwa ya bewe akwa ahụ ị na-ebe ma ego enyo ma ha meweghị ya
Am- m na-ebe akwa anya mmiri a na-apụtachi m n'anya ama m ka esi ebe ya
nwa okorobịa na-ebe akwa ma anti ha na anti ndị ọzọ ka wee

ikwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru yes gawa n'iru Bishop, good evening, sir. Good evening, sir. enyi ọ mee dị ka ị gara ihe iji nọrọ n'ụlọ ndị ọzọ bịa nga for interview ọ mee dị ka ị gara
No sir, no sir. Ajụ gị nke ọ bụ mee dị ka ị gara gị sị m no sir no sir. No sir bụrụ ka mee dị ka m gara.
Ebe ka i si na-anọnyere anyị?
N'Abia steeti.
Ebe n'Abia?
Aba. Ị wụ onye ebe? Ọ wụ Imo steeti. Ele ihe i jikwa ihu ndị efisi gị na-efisi mbụ ụkwụ. Nna ha, nna ha bụ isi.
ịhụnanya ị ma sị ị jọchụ nnọọ ee eh, ị ma sị ị bịara bịa kwa ihu ndị na-adị efe isi na-esi na-adịa epụtachi eh, ma mbụ ụkwụ echi achọ m data ọchị ọtọ ị jọrọ njọ gị bịa ga achịgara m ọchị ntị yiri balloon gbawara agbawa gị bịa nga bịa achịgara m ọchị lekosikwa ihu ha anyị abịa nga bịa atakọchigara m eze pụtara nga akwụ ihu ha anyị abịa gị bịakwa were eze ajaghị ajaga ọwara ya agbaghị
Sorry, sir. We are willing. i che ndị a na-akpa aga aga aga ti senta eme eme e take ha out bịa nga bịa bịa atakochiwe m eze ya tewe fon ana na ga ebili ọtọ gị lasọ nghọcha ahụ na ọ na-ege mbụ mana gị ere nkịta gbagbu telero sana ya ọbụ ụkwụ gị ka zara aza like this onye nwe ọbụ ụkwụ gị Eh? Eh? ụkwụ gị ka yiri ụkwụ ndị nwunye ndị nche ọbụ ụkwụ gị ka m jụọ gị ọbụ ụkwụ gị ọbụ ụkwụ gị ka yiri ụkwụ ndị nwunye ndị nche nwoke come closer come closer gbata kamera ahụ n'ọbụ ụkwụ gị gbaa kamera n'ọbụ ụkwụ gị chineke agba gị ọkụ bịa were fon ahụ gbaa kamera n'ọbụ ụkwụ gị ee nọrọ like that gbaa kamera ahụ n'ọbụ ụkwụ gị wetuo kamera n'ala wetuo kamera n'ala chineke ekwela ihe ọjọọ telero sana bịa iji ama fence Nne m dị obere. iji ama fence. Yes, sir. ewu lee ihe i mere onwe gị iji ama fence ga aga para ụkwụ ndị ohi agaghara ya nọ sị gbalị egbe dị ntakịrị ma gafe lekọta otu anyị fọbụrụ ụkwụ ga na agba ituru tọ na ọhịa ama dewe kamera m ahụ ga-eme gị ntavishin gafọ look at it lehi matara na fes na ana m ahụ ihu gị dewe kamera ma na-ahụ ihu gị wepụ aka bịa wepụ aka bịa wepụ aka bịa

mma gị ji agba gị ụkwụ mma gị ji agba gị ụkwụ onye gbara gị ụkwụ ole onye were ụkwụ gbaa gị n'ike le nwere onye na-eji agba gị ụkwụ n'ike mba mba no sir
bịa ma jụọ gị were fonu gị ahụ gwa m eziokwu ndị na-eji agbodu blọk ha taala gị mbụ ndị na-eji arụ ọrụ No, sir. injinia injinia No, sir.
No, sir. what of onye ere gị ahịa building material

Chinwe otito. Ha? Chinwe otito, chinwe otito. Chinwe otito ya. Ọdọ m.
Ya afọ eh, i ji ụmụ ole? Amụbe m nwa, sir. Ị bụ onye ebe?
Imo steeti. Ebee na Imo? Ahịazụ Mbaise. Ebee na Ahịazụ?
Ụmụoho Mpam. Ebee na Mpam? Ụmụoho.
I zuola ohi mbụ? No, sir. Apụrụ gị ọnụ?
No, sir. Enwere onye ara gbaga na famili unu? Yes, sir. Na ke mma m. Side, side ebe ke m. Oh, yes, sir. Mother, ọ wụ uncle gị. Onye nke ahụ anwụgo, ọ bụ ke tọrọ my mom. Ya wa gbagara. Mana ọ nwụgo. Eh, mmadụ ole gbara ara na the family there?
Naanị ofu onye. Okay, family of ndị ara. family ara bi o nwe onye aṅụrụma nọ na-eji nna gị maọbụ nne gị
no sir o nwere nwa agbọghọbịa gbara akwụla na kọmpand unu ma ọ kọmpand nne gị
No sir. Ị gbaala akwụla mbụ? No sir. Ị ma nri esi?
Yes sir. Agbaala gị aka ntị mbụ?
Yes sir. Onye gbara gị aka ntị?
mma m Lee anya, mma gị ọ nọ di ya? no sir ọ nọrọ ebe a ọ nọ Benue steeti. Ọ lọta gị gwa ya sị ya na m sị agbakwala gị aka ntị eke. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Okay, sir. na otu ihu gị Yes, sir. otu ihu gị dị na mmadụ abịakwa were aka ntị lụkwasị gị n'ụdị ihu dị otu a. Eh? Nhụgo ọchị n'ọnụ na mama ebe eto gị hia. Dịka ihu onye onye onye onye bụ aga nga ọkụ dị gị bịakwa nọ mmadụ were aka ntị gbakwasị gị na ihu ya. e chọọchị ya mebute oge Sorry, sir.
ụka ga-ekwu ihu onye zuo ọkụkọ na ya na ewu mma gị were aka ntị gbaa gị like this Eh? nna a nwụrụ agbaala gị enyi mbụ
Yes, sir. enwela onye nke gị na ya yere No, sir. agadi nwoke gị na ọ yaala mbụ
No, sir.
ndị a na-anya ambalansị ọ dị ayaala ahụ gị mbụ No, sir.
Mba. what of ndị na-eji evu ozu ala village ndị apams
mba sir mmadụ ole tarala gị mmadụ atọ aha ha bright Mm, ifeanyị mm, na chukwuemeka mm.
a na-ata gị i ji eti mkpu
Yes, sir. enwela onye tagiderele gị dọka pant gị
No, sir. i jila aka pant gị nwere nke puru epu No, sir. i butela ọrịa mbụ infection mbụ gị treat ya Yes, sir. ele aha ọrịa ọ wụ
Just normal toilet infection. ele nke wụ toilet infection chineke agba gị ọkụ ọrịa toilet toilet water system Bacteria, damn bacteria. you damn you damn you ị ga-asị i bu biscuit biscuit infection a ga-ara gị gị sị toilet infection sị i bu biscuit n'ike a ga-ara gị gị abịa gị abịa gwapụsị toilet makwa ihe wụ toilet that is that is ịpa ị gara na toilet branch niile ma ma water system niile white eh, pvc nọ nga ahụ dịga na otele gị a ga-ara ya otele bụ biscuit infection akpa iji eshi eghu eghu
no sir
ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti ahụ jiri ya nwayọ na-afụ ụfụ ahụ ahụ
so jiri ya nwayọ onye na-afụ ụfụ
Ha? ma ọ bụrụ na ọ na-afụ m ụfụ ma ọ bụrụ na ọ na-afụ m ụfụ m sị ya jiri ya nwayọ na ọ na-afụ m ụfụ ee ma ọ na-afụkwanụ gị ụfụ ga-asị ya gịnị Ah, ah, ah, ah, mm. itiwe ahụ gbuwe horn gama without itinye any other thing ọ horn ka ị ga-egbugide tee gị release
Yes, sir.
weta ihu ya ka ị ga-etinye jiri ya nwayọ ọ na-afụ ụfụ ọ gịnwa ga-afụ amụ ụfụ ka ọ wụdị amụ ga-afụ ụfụ n'ime gị chineke agba gị ọkụ nwa bingo

nwoke kpọkwa gị sị abịa m iche nne gị na nna gị obodo adịkwa mma kwe na ihe m na-agwa gị na Chineke agba gị ọkụ a kwe m gaa n'iru kwe m na ihe a ga-aba n'ihe a kwado m gaa n'iru Yes, sir.